ụtụtụ ọma ụmụnne m ụtụtụ ọma ụmụ biafra ụtụtụ ọma ụmụ igbo ụtụtụ ọma ndị m ji eme ọnụ ụtụtụ ọma ndị nwe m na ndị m nwe mụnwa bụ maazị ọkpalaeze chukwubuikem nke eji prince darlington wee malụ abịakwana m ọzọ n'ụtụtụ a asị m ka chukwu okike abịama gozie unu na eke na orie na afọ na nkwọ ana m asị nke onye chiri ya zelu nke onye chiri ya zelu ndị eze na ndị ọzọ ndị ichie ndị omenala na ndị ọdịnala ndị fada ma ndị pastọ nke ọ bụla ị na-eme ana m ekene gị n'ụtụtụ a ị bụrụ nwafọ igbo igbo ka m ga-asụ ị nụ obere bekee n'ime ya ị ma na ọ maka ndị ọzọ na-adịrọ anụ igbo ka fa ghọta ihe m ji eme ihe onyonyo nke a m na-eme taata abụrọ m onye mmacha adị m eme mmacha mana mgbe ọbụla m pụtara n'iru akwụkwọ mee vidiyo o nwere ihe kpatara m ji eme ya tupu m gaa n'iru eji m nzu wee bịa eji m nzu wee bịa ọtụtụ n'ime anyị mara ihe nzu pụtara na omenala Igbo anyị bụ ndị gboo the ancient people we were existing for hundreds and thousands of years we began the beginning the ancient people ndị nna nna anyị ha tụwara nzu tụgide nzu na-atụ edo na-atụ nzu na-agọ ọfọ awa ọjị kwụwa aka ha ọtọ eji m nzu wee bịa ana m asị na nzu m ji wee bịa ka m na-atụpụ ya na eke orie afọ na nkwọ na ọ ga-adịrị ụmụ biafra niile na mma dịrị ndị igbo niile na mma ebe ọbụla ị nọ wee na-eko ngụ ọbụla i ji eko akwakwana gị ife ọma ụmụ igbo dị n'elu ya daa n'ana ọ dị n'ana ya puo ome onye ọbụla ji anya ọjọọ na-ene ụmụ biafra bụ ndị igbo ebe ọbụla biafra metụrụ aka onye ọbụla bụ onye igbo ana m asị na ọ ga-adịrị gị na mma anya ọbụla bụ anya ọjọọ na-ene gị ọ ga-akpọ akpọ aka ọjọọ ọbụla na-atụ anyị bụ ụmụ Biafra bụ ụmụ Igbo ana m asị na aka ahụ ga-akpọnwụ akpọnwụ ụkwụ ọbụla na-agara anyị bụ ụmụ Biafra njem ọjọọ ụkwụ ahụ ga-ada ngwụrọ ọnụ ọbụla nke na-ekwu okwu ọjọọ banyere Nnamdi Kanu na ụmụ Biafra ndị Igbo niile n'ụwa niile ana m asị ire ọnụ ahụ gbakpuru ya n'afọ nke ndị akọwa bụ na nzu m ji wee bịa na-ekwu na aka ọbụla tụrụ nzu adị etu unyi ee abụghị m onye chọọchị abụ m onye ọdịnala achọghị m ịma ihe ị nwere ike iche banyere nke a ee apụtago m n'isi m ikenga m akwụrụgo ọtọ aga m na-eme ihe chi m kwuru na m ga-eme n'ụwa aga m eme nke onye ọzọ kwuru adịghị ama ama enwere m ụmụnne ndị pastọ ofu nne ofu nna ha ga-awọchịkwa vidiyo ha ga-asị na ọ ka osu ya na chi ya si kpeta so lapụnụ m na nzu m na-atụrụ ụnụ bụ na ọ ga-adịrị ụnụ na mma na eke dịrị ụnụ mma na oli dịrị ụnụ mma na afọ dịrị ụnụ mma na nkwọ nke onye ọbụla ji eko bụ nwa biafra bụ onye igbo bụ onye ijọ bụ onye ikwere bụ onye ibibio bụ onye isekiri asị m ya akwakwana ụnụ ngwa ọma unu ji eko akwana ụnụ ọchọ ụnụ na mma ga-enwetakwanụ mma ọchọ ụnụ na njọ ga-eji ana zere mmiri a sị na ọ na-eme nwata chọwa nke ya a sị na ọ wụ ajọ nwa mana ọ bụghị ajọ nwa n'ihi na nke gị ka ị na-achọ ụmụnne m ana m asị ya dịrị ụnụ mma na eke dịrị ụnụ mma na ori dịrị ụnụ mma na afọ ma dịrị ụnụ mma na nkwọ mmiri atana ma azụ anwụna ndụ mmiri ndụ azụ o nwere egwu m ji bido ihe onyonyo a ọ na-agụ sị na e kele ọlụ eke ị gaghị alụ nke gị lụọ nke onye ọzọ n'ihi nke a atụpụ m ụnụ nzu sị na ọ ga-adịrị ụnụ na mma ya bụ ekpere m ji bịa n'ụtụtụ a ka m na-atụsi nzu ka m na-atụrụ unu edo neenụ ya nke a bụ edo edo ga-edozili anyị ụzọ anyị doziele anyị ihe akụ akụ anyị na ihe enwe enwe anyị ihe ọbụla anyị na-achọ n'ụwa chukwu oke abịama ka anyị na-ayọ adị m agwọ ọgwụ adị m akọ nsị adị m agwọ aja adị m eme mmadụ ibe m ihe ọjọọ ọ dị na nzu m tụpụrụ wee sị na ka m si wee kwuo ka ọ ga-esi ele edo ga-edozila anyị ụzọ anyị edozila anyị ezinụlọ anyị edozila anyị ihe ọbụla nke anyị tiri aka ewele agamniru nwoke na nwaanyị mmiri agwụ- mmiri atana ma azụ anwụna ndụ mmiri ndụ azụ ọkpọ anyị na mma ga-enweta mma ọkpọ anyị na njọ ga-eji ana zere mmiri ana m atụpụrụ unu nzu wee sị tụpụrụ unu edo wee sị na edo ga-edozila anyị ọnọdụ anyị niile onye ọbụla ife na-esiri ike n'afọ 2020 a bụ onye igbo bụ onye biafra ana m asị na ọ ga-adịrị gị na mma na eke dịrị gị mma na ori dịrị gị mma na afọ dịrị gị mma na nkwọ ihe ọ bụla i tiri aka ga-abụ ewere ị ga na-aga n'iru n'iru maka ihi na ọ n'iru n'iru ka a na-akpọ oke enwe ife ọjọọ ama mmeri oyi nwoke ọbụla bụ onye biafra bụ onye igbo nụrụ nwaanyị na-amụtabarọ nwa ana m agọdo n'isi gị tata wee sị na ị ga-amụ ozuzu eke ma ozuzu ori ma ozuzu afọ ma ozuzu nkwọ nwaanyị ọbụla bụ nwaanyị biafra nke dị ime ị ga-amụ dịka ụmụ nwaanyị hibru anyị ga-anụ akwa nwa ma fụ ọchị nne nwaanyị biafra ọbụla na-enene onyonyo a ana m asị ọ ga-adị na mma ị dị ime ị ga-amụ nwa gị n'ọṅụ o nwere ife ga-eme gị ajọ mmụọ ama fụrọ ya ajọ ga-amfọ ya ọbara gị ama nji ya wee fichaa ana mgbe ọ bụla ị ga-aba n'ụlọ ọgwụ ebe ahụ ị ga-amụ nwa ndị mbụ na ndị egede ogwu mmụọ na nnụ mmụọ ha ga-eso gị ma gbaa ama gbaa akaebe na ị ga-amụ nwa gị n'udo o nwere ife ga-eme gị ekere eke agwọrọ agwọ ọdịnelu ọdịnala otu ọ bụla o si wee dị na aga m eme ka unu malụ na ka m na-atụpụ edo n'isi unu niile bụ ụmụ nwaanyị ndị Biafra dị ime ọ ga-adịrị unu na mma unu ga-amụ nwa unu n'udo na ọṅụ ọ dị nwa agbọghọbịa nke ọbụla nụrụ di ọ mụtabara nwa ana m asị gị na ị ga-atụrụ ime n'afọ a ma mụọ n'udo na ọṅụ ihe ọjọọ ama mmelu gị n'ihi na n'etiti anyị agaghị enwe ndị aga n'ime ya chukwu oke abịama ga-agọzi unu niile ọ dị nwanne gị eji eji n'obodo oyibo ma ọ n'obodo ọbụla nọ n'ime ana m asị ka m na-atụpụ edo a edo a ga-edoziri ya ụzọ aka ji ya ga-arapụ ya ọ ga-apụtakwa n'udo na ọṅụ na-adịghị nsogbu ọbụla ekpere m ji bịa n'ụtụtụ a tupu m banye n'ihe m ji eme onyonyo a bụ na aka ọbụla ji onye igbo ji onye biafra ebe ọbụla o si ana m asị na aka ahụ agbajie ya ọ ga-adịrị onye ahụ na mma aka ga-arapụ onye onye ahụ ga-enwere onwe ya tụsaanụ ozi a ka ozi a kpagharịa mba ụwa niile maka ife m chọrọ ikwu maka ya ọ ga-adị egwu ife m chọrọ ikwu maka ya ga-adị egwu achọrọ m ịma onye o metụrụ ma ọ gbasara gị ma ọ gbasara gị achọrọ m ịma eziokwu ka m ji abụ nwa Nnamdi Kanu Nnamdi Kanu bụ nna m nke abụọ eziokwu ka o ji wee na-aga njem eziokwu ka mụnwa n'onwe m jikwanụ wee na-aga njem n'ihi nke a ana m asị na edo ga-edoziri unu ụzọ edo ga-ahaziri unu ọnọdụ edo ga-eme ihe ọbụla nke i tiri aka bụ ihe ọma ka ọ na-agazi agazi asị m ihe ọma unu dị n'ala ya puolu unu ome ọ dịkwa n'elu ya daala anyị n'ala anyị gbuo unu n'iru ka anyị gbute anyị gbuo n'azụ ka anyị gbute anyị gbuo n'aka nri ka anyị gbute anyị gbuo n'aka ekpe ka anyị gbute ọgbọ anyị agbakala anyị n'ọsọ ọgbọ anyị ama nwekalị anyị n'ife ụgbọgụrụ dabara m ma ya dabara nwunye m mana ọ sị na nke m ama ndarọ nke ya ama mpu ome edo ga-edozila anyị ọnọdụ anyị dozila anyị ezinụlọ anyị dozila anyị ihe akụ akụ anyị na ihe enwe enwe anyị abụ m onye omenala mana enwere m ụmụnne bụ ndị pastọ ofu nne ofu nna ọ ga-enene ife onyonyo a bikonụ edo a dozie okwu dị n'etiti ndị dibịa na ndị sị na ha bụ ndị pastọ na ana Igbo niile n'ihi na ọ maka ya ka m ji wepụta ọ ga-adịrị unu mma na eke dịrị mma na orie dịrị mma n'afọ kedu dozie okwu dozie ife niile ka anyị na-eme gozie nna bụ Nnamdi Kanu ebe ọ bụla ọ nọ ise ise ise ekwesịrị m iji ọjị na ose wee bịa na mmanya ike mana ka o si wee dị ugbu a ka werenụ m ka unu si fụ m n'ihi na akwadoghị m ife a akwado mana na ọ dị m n'obi ekwuo m n'ọnụ ụmụnne m ụmụ Biafra ana m asị unu ya dịrị unu mma ihe m ji maka ya wee na-ekwu okwu a bụ maka maazị odumeje maazị chukwuemeka odumeje ka anyị gwakene onwe anyị nke bụ eziokwu odumeje amarọ m ebe i si bute ike gị adị m ele gị anya ọkụ o nwere gbasara mụ na gị mana o nwere egwu nkụlụ ebe a na-ekele ọrụ eke ọ bụrụ na ọ ife chineke ka ị chọrọ ịdị na-efe n'ụdị ịgbasa ozi ọma chukwu biko were ya gawa wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ ụmụ ife niile unu na-asị na unu na-achalenji onwe unu a ga-akpọlite onye nwụrụ anwụ a ga-akpọlite nke akpọlite I am challenging you people ana m achalenji unu niile taata ma odumeje ma ndị ọdịnana ma ndị ukwu ma ndị ana ka unu kpọlite mmụọ ndị biafra ma ndị nke nwụrụ anwụ ma ndị nke dị ndụ ka anyị sọpọtụ Nnamdi Kanu ka anyị nwere onwe anyị ọ ya nwa bụ my first challenge na-enye unu werenụ ike ahụ unu ga-eji kpọlite onye nwụrụ anwụ werenụ ya kpọlite spirit mmụọ ndị biafra niile ndị igbo niile ndị Ijaw ndị Ikwerre niile ndị Annang niile ebe ọbụla Biafra sọtụrụ isi ka m sị unu were nwa ị ga ji nwere nwere mmụọ dị ka ị nwere onwe nwere akụ n'obi onye na-akọtọ nwekwa onye na-ekwutọ mana a sị na nwata bunie nna ya enu ngwongwo na ngwongwo ayọchie ya anya odumeje were nwayọọ laba ofe were nwayọọ laba ofe were nwayọọ were nwayọọ achọrọ m ka ị were nwayọọ sepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ o nwebere onye ofe mmanụ bụ pastọ mere ụdị chalenji a nye ndị babalawo na ana yoruba na a ga-akpọpụta ha ya kpọlite onye nwe ndị akpọlite ka e wee mara ike ka ike onye ka ị bụ ị kwesịrị ikwu ya Oyedepo ma TB Joshua ị karọ ha ike i butebere ụdị ike ha butere congregation ndị a odumeje your congregation na-aṅụ ala n'ebe congregation ndị a na-akpọ afa dị a bịa na obodo a bụzi bụ naijiria ndị bụ ndị ha ndị nwe chọọchị n'obodo a ọ ndị ofe mmanụ o nwebeghị ofu onye n'ime ha pụtara mepee ọnụ ya were na-ekwu sị na ya na-achalenji e, babalawo na babalawo na o nweghị ike ha nwere na ha mere nke na ha mere nke ọzọ e, ka ya pụta ka ha nwaa akpọlite onye nwụrụ anwụ eme nke eme nke ọzọ odumeje were nwayọọ laba mgbọrọgwụ n'ọnụ oke ọfịa ka a bụrụ ya were nwayọọ onye ka ị bụ mmadụ one ka ị nwere bụ ndị congregation gị na-atụrụ gị ego i ji eko abịarọ m ịkọ gị ọnụ mana abịara m ịgwa gị eziokwu and nwa anyị ga-awọchị vidiyo biko tụsanụ vidiyo achọrọ m ka o luo odumeje aka achọrọ m ka odumeje nweta vidiyo a o nweghị ihe ọ ga-emenwu m o nweghị onye mmadụ dị ndụ ga-eme m ife ọ pụghị ime otu a m na-ekwu okwu a akpọkugo m okwu mmụọ na nnụ mmụọ nọ n'ana biafra niile ha sị m kwube na ụjọ adịrọ ya ị gbapụ ya n'ikuku ọ nyụọ ọkụ i tinye ya na mmiri mmiri ka m si bịa ụwa bụ nwa mmiri adịghị ama ama mmiri enwerọ ilo ị gwọọrọ m ọgwụ tinye ya na mmiri ị ga-aṅụ mmiri ị ga-eji mmiri saa arụ ị ga-eri nri o nwere ife dị n'ụwa a na-abụrọ na mmiri ka o si ka m gwakene unu nke bụ eziokwu achọrọ m ịma ihe ị ga-eche I don't know what you might think now odumeje gị nwa ị pụta na-achalenji ndị dibịa igbo ị ma na ha nwa bụ ndị ọkpọkọpị ndị ọma chineke nna anyị ife niile anyị chọrọ tupu ndị ọcha ebu chọọchị ha wee bịa ndị nna anyị na-agọ na-akpọku chukwu okike abịama na-eme ihe kwesịrị na ha ga-eme n'usoro nke chineke mgbe mbụ bụ na i mee alụ ana etigbuo gị kpatara e ji wee sị alụ kwụsị a kpọọ ya alụsị unu bụ ndị chọọchị asịzie na alụsị bụ ihe ọjọọ adị m ekwu ụdị okwu a mgbe dum mana ka o si wee dị enene m anya m mepe facebook ka m mee ife dị mkpa afụ m odumeje afụ m onye nke a the lion himself m dọwara gị ọnụ nwanne ị na-adọwa gị ọnụ ị na-adọwa gị ọnụ na be nna gị hapụ ndị dibịa hapụ ndị ọdịnala odumeje ị na-aṅụ phensic ọ dibịa chọpụtara maka phensic ihe a mkpara akwụkwọ dị n'ọfịa ka ndị dibịa wekọtara wee mee ya megharịa ya n'ụdị nke ndị oyibo ị na-aṅụ ya ị na-aṅụ panadol isi waba gị i jee ụlọ ọgwụ a gwọọ gị ọ ndị dibịa na-eme ihe ndị a niile kedụzi ka ị ga-esi pụtazi wee sị na ị na-achalenji ndị dibịa maka ihi na ọ bụ ndị dibịa igbo na ịka ịka ihe ike igosi gị odumeje where is your power kedu ebe i si bute ya ike gị ọ karịrị ana ị zọdoro ụkwụ ị makwa na ana ị zọdoro ụkwụ ya nwa bụ ike niile ihe niile si na ana wee pụta na mmiri wee si na mmiri wee si n'ite na wee si na ana wee pụta achọrọ m ikwu maka ebe i si bute ike ma ọ na-ebutere ike ọ gbasarọ m it's none of, of my business but ihe m na-agwa gị bụ gị were nwayọ wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ were nwayọ laba mgbọrọgwụ n'ụlọ kọfị ka a bụtara ya n'ihi na ọ na-eme alụsị kpakarịa ike agwa ya osisi eji wee pịa ya ana m asị ụmụ igbo bikonu nepụnụ anya na chalenji a ndị ọdịnala ndị dibịa wepụnụ odumeje anya n'ife nọsensị ọ na-akọ wepụrụnụ ya anya n'ihi na ọ na-adị m ka ọ chọrọ ka a mara onye ọ bụ it seems like the man want to seek relevance ọ chọrọ ka a mara onye ọ ka a ma na o sokwa n'ihe a na-eme nwanne odumeje malụ na i nwere power ihe eji kpọlite onye nwụrụ anwụ kpọlite the spirit of the dead of biafrans egbu n'enu agha odumeje if you can raise up to let me say 500 spirits of biafrans that were killed massacred during protest achọrọ m ịga during the war achọrọ m ịga from 1945 all the all the eh, eh, eh, killing killing of Igbos or massacre of Biafrans in the north I don't want to talk about it I want to talk about ndị egburu na Nkpọ ndị egburu n'Igweọcha ndị egburu na Ọnịcha ndị egburu na head bridge ndị egburu na Enugu ndị egburu na Ahaba ndị egburu na ndị egburu na Bayelsa asị m ka ị kpọlitegodi only 500 500 of them odumeje i menwuo ya agwa m gị na biafra ga-abịa echi echi nwanne ọ bụrụ na chọọchị bụ ihe ị chọrọ ịdị na-ekpe ya i kpewere onwe gị chọọchị ndị ọdịnala hapụ ha na-emere onwe ha ọdịnala n'ihi nke a ana m asị bikonu ndị dibịa ana m ayọ ụnụ ndị nze na ọzọ ana m ayọ ụnụ hapụkenenụ inye nwoke a this relevance ọ na ọ chọrọ ụnụ enyezina ife ọ chọrọ ya machagharịwa mewe aka ya ọnụ ọ na-adọwa agụ ọnụ ọ gbasarọ m akpọrọ m ya asị he's a handsome gentleman I love him I love his swag at the same time mana ọ na-ekwuzi ọnụ fee nze odumeje na-ekwu ọnụ fee nze ọnụ fuo nze ka ị na-ekwu ọnụ fuo ị na-ekwueli ị na-ekwuelizi ekwueli onye ka ị bụ tupu a mụọ gị anyị nwere omenala nwee ọdịnala nekwa fada mbaka nna ya bụ dibịa dibịa wee mụa ya o wee buba ya n'ụdị chọọchị gị nwa nna gị ọ bụ dibịa odumeje ana m ajụ gị is your father a traditionalist is he, is he a herbalist mgbe mbụ ndị dibịa na-etinyela aka n'ife ọjọọ ife jọọ njọ n'obodo ndị dibịa ka a na-akpọ ha bịa mezie nya emechaa ebutere anyị chọọchị chọọchị wee bido ihe niile wee na-emebisi kpatara i ji nwee the nerves wee na chalenji ndị dibịa ị ga-akpọlite onye nwụrụ anwụ anụ na-asị na ị gara ije n'ị ga-aga ije n'elu mmiri amarọ m maka ya achọrọkwa m itinye ọnụ ebe anwa mana gị nwa bụ odumeje nechara anya were filuo na ị ga chalenji ndị nwe gị hei ị tara akwụkwọ ka eze gị dị ị tara ji ego ole odumeje ji ego ole ka ị tara onye pụtakwa sị na ya na-chalenjikwa gị na ya- nwanne werenụ chalenji unu ahụ tinye n'akpa werenụ chalenji unu ahụ mee ife unu ga-eme kpọlitenụ mmụọ ndị nwụrụ anwụ kpọlitenụ mmụọ ndị dị ndụ ndị dara mba n'ime njem nnwere onwe biafra kpọlitenụ mmụọ ha kpọlitenụ mmụọ ha ka ha zọpụta Nnamdi Kanụ ka anyị na ka anyị nwere onwe anyị ka nọnsens niile a bie we need to stop this arrant nonsense anyị kwesịrị ịkwụsị ya fulani herdsmen na Ebonyi steeti na-egbusi ụmụnne anyị ha ma nọ Enugu steeti ha nọ Delta steeti in Delta steeti a monarch was kidnapped Obi of Ubulu-Ukwu Kingdom ka e zuru ndị Fulani herdsmen zuru ya n'ori ga gbuo ya case died odumeje ana m ajụ gị sị were ike ahụ ị ga-eji kpọlite onye nwụrụ anwụ mee e, mgbe ọbụla ndị Fulani herdsmen batara n'obodo anyị ka ha nwụọ i mewuo ya ahapụ m ọdịnala bịawa chọọchị soro gị mewe ihe ọ bụla ị na-eme odumeje tupu ị bụrụ pastọ diọkpara nne m bụ pastọ ofu nne ofu nna m nwee chọọchị nke tupu ị na ị bụrụ pastọ ka m gwa gị agwa nne na nna m na-efe chineke n'eziokwu n'ime mmụọ ma onwe m adị m eti aka n'ihe ọjọọ mana ana m eso ọnatarachi m ka chineke m si wee ke m ka m si bịa ụwa nke m ka m na-eso nke bụ orijinal kpọkọpi original ka m na-agwa gị maka ya ya mere odumeje ana m asị gị ana m asị gị odumeje adụrụ gị aka na ntị adụrụ gị aka na ntị ndị ofe mmanụ bụ ndị pastọ nwere ego nwe kọngregeshọn nwe ihe niile amabeghị ndị babalawo aka ka m gwakene gị nke odumeje ị makwana na yoruba landị na ọba nwụọ na the yoruba landị ọ na-eji isi mmadụ wee ana ndị pastọ ekwubeghị ya ha kọndembeghị ya ndị pastọ ndị ofe mmanụ ọba nwụọ n'obodo obodo ofe mmanụ ọ na-eji isi mmadụ kedu atrọsiti karịrị nke ahụ o nwere ihe ndị yoruba na-akpọ ha na-akpọ ọbabeku or what they, what they, what they call it there's a man that always stand with the king serve the king all his days all his life the tradition of yoruba land says na ọ bụrụ na that oba nwụọ that man must die with the oba ababeku something like that odumeje nwebeghị pastọ pụtara na yoruba land condemn onye odumeje ọ bụrụ na ọba of benin nwụọ tata that day ọ nwụrụ tupu e tinye isi ya n'ana o ji isi mmadụ ana ọ dị eme n'ana igbo ndị dibịa ya dị ndị be anyị adị eme ya ya ka ejiwe na-aza afa mma ndụ beauty of life mma ndụ beauty of life we don't take life in our land i mee ihe ọjọọ we banish you anyị adị egbu mmadụ achụpụ gị n'obodo obodo achụpụ gị nye gị 10 years or 20 years after that you can come back mana gị bụ odumeje amakwa m ebe amakwa m ebe ebe i du ha eje maka i soho duru m odumeje na-eme ya na mkpụrụ anya i soho duru m i duho m onweghị ebe i du m eje ị na-edu ụmụnna gị i jee obodo oyibo ime i- i- i- i- i- ime mirakụl i were nwayọọ na-epeti ndị ọcha na-ebi ha aka n'obi ị bịa na be anyị i buru mmadụ gbaa ya isi n'ala were oche pịa mmadụ sị ị na-eme deliverance ọ gbasara m ụkwụ m anya atụrụkwa na chọọchị gị gọsị na ọchị na-enwe mmekọ ma ọchị nwere nọ eji aga ma ị na-enwe etuzi n'ọnụ afirizi n'ọnụ ndo epelu m mpe biko na ụmụnne m nke a bụ the first phrase of this

agwa ife ọ ga-ekwu ọ bịa kwuo ya ọ bụrụ na Fada Mbaka kwuru ihe a last two years or last year tupu o mee kịta aga m ekweta na Fada Mbaka bụ ezigbo prọfet mana for the fact na Fada Mbaka na onwe ya abụrụgo onye ị bịa na nke ọ sị gị waa ọjị i wee ọjị wepụta ezigbo ego waa ọjị onye bụ prọfet based on ihe akpara akpa odumeje na be nna gị ka a tụchara elekshọn emeka ihedioha odogwu ewee gbaa fest ewee megide megide megide rụgide aka rụgide aka wee jigha ya azụ wee sị na ọ bụrọzi ya gbara fest n'ọzọ onye gbara fọt bụ hope uzodimma gbara fest biko odumeje were ike n'ike gị dịka onye imo steeti ị bụ mee ihe ị ga-eme ka the election the vote of the imolite come back

na iwe na-ewe onye ọbụla n'ebe ọ nọ ndị a na-esogharị gị na-esogharị na-amachagharị galaya misef ị na-eme nka na-eme mgbe ya da ha ọsọ maka ebe ị na-aga gị na-abụ ọdịda odumeje biko ịdasa na ime onye dị iri asaa n'aka ijiri iri na asaa n'aka ime onye bụ

ọ bụrụ na ị na-ene m na vidiyo ọ bụrụ ị nwere anya ime mmụọ ị gaa n'ime mmụọ ịnwane ị mara onye na-ekwu okwu a mara maragodi onye na-ekwu okwu a maka ka m ha n'ime mmụọ na abụrọkwa ka m ra n'ife ka m na-agwa gị maka epere m mpe n'ife adị m agwọrọ ọgwụ mana m na-agwa gị nke bụ eziokwu afa m bụ chukwubuikem chukwubuikem god is my strength mana were nwayọọ odumeje were nwayọọ anwazina chi gị ọnwụnwa anwazịna chi gị ọnwụnwa n'ihi na onye buru chi ụzọ ọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ anyị bụ ndị biafra were ike ike ga mee ka anyị nwere onwe anyị were ike iyi nwelu ị chọrọ iji akpọrịta onye nwere mee ka anyị nwere onwe anyị ugboro one ka m ga-agwa gị ya hei chineke nna ee onye ọkụ na-agba ụnọ ya ọ na-achụ oke n'imo steeti be nna gị ọgba aghara dị a chụpụ gọvanọ bụ onye winụrụ elekshọn tinye onye na-abụrọ ya winụrụ elekshọn ị gba nkịtị na-atụ chalenji ndị gị na ha ga-anwa aka nna this magic unu na-eme ọ bụrọzị ihe ọfụrụ o anyị ma all these things we know it for a very long time adị m eje chọọchị akwụsị m ije chọọchị long time the very day i discovered that

They brought Christianity to us. We accepted. They brought Bible to us. We accepted. They changed our names. a sị gị na gị emego mmiri chukwu ị hapụzi ịzazi maazị okoroafọ ị zabazie John James John maazị okoro ama abụzi senti look at Father Tansi Father Tansi kwesịrị ọ bụrụ na n'ụdị usoro ndị ụka ụnụ ahụ ka ụwa niile marakwa ya dịka senti deekwa afa ya osolu maka na onye blak na ọ dịghị onye ọ wụ eritọsị ụnụ ụnụ bụ chọọchị bịara ụnyaahụ kedụ mgbe chọọchị bịara chọọchị bịara ụnyaahụ Christianity came 1800 and some fraction years if I'm not mistaken one, about 1870 something years that's when Christianity came are you getting it jesus jesus jesus unu na-akpọ afa i am not against the name you are calling but the jesus bụ onye ebee where is he from onye ebee ka ọ bụ ị ma na a sị na o si na agbụrụ david dịka ka baịbụl ndị ọcha wetara anyị si wee dee na o si na agbụrụ David biko David bụ onye ọcha ka ọ bụ hapụ enwere m enwekwa m nkọwa maka ụmụ ihe ndị a na-ajụsị gị based on research and fact and figures mana ihe m na-agwa gị bụ odumeje bụ wepụnụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ otu i si rịa enu ka ị ga-esikwa rịtuo ọ ka mma na ị gbara ka nkwụ enu karịa ịgba ka ngwọ odumeje ugboro one ka m ga-agwa gị ya gbaa ka nkwụ enu nkwụ enu na-agba kpọm kpọm kpọm ọ ga-atagide otu a tajuo mbele ọ ga-atagide otu a tajuo okuku mana ngwọ chachacha ọ gbọjuo everywhere before ị ma ihe na-emenụ ngwọ anwụọ mana nkwụ enu ga-ata gbaa for years before ọ na-anwụ biko gbaa ka nkwụ enu agbazina ka ngwọ na speed gị dị too much achọrọ m ikwu maka ihe gara mee na Indonesia ka ọ na Malaysia ngwa ma ebe ị gara

mee ka ha mata maka nwere onwe anyị mee ka ha mata maka obodo anyị bụ biafra mee ka ha mata na anyị abụrọ ndị awụsa anyị abụrọ ndị ofe mmanụ na anyị bụ ụmụ biafra anyị bụ ndị chukwu goziri agozi anyị bụ ndị chukwu chọrọ mma afa m bụ chukwu bụ ike m enwe m nwanne a na-akpọ ifeanyị chukwu enwe m onye nke a na-akpọ enwe m nwanne nke a na-akpọ ụzọ chukwu dị mma onye bụ chukwu ihe a bụ afa ụmụ chineke ndị ma chukwu anyị ma chineke tupu ndị ọcha na-abịa ka m na-agwa gị odumeje tupu ndị ọcha na-abịa a na-ebutere unu baịbụl butere unu wetara unu mirror wetara unu christianity we knew god and we worship the true living god known as chukwu okike abịamara ị bịa nso ị mara onye ọ wụ you come close to him you know him unu ejizi na this new model church ya barakata abara ebute ike somewhere bịa na art nwere na-akpachasị ndị mmadụ anya iwezi ya na-ekwuzi nna m ị na-agba ụkwụ n'ala ị na-aṅụ mmiri ị sị na gị bụ ikuku a na-afụ anya taa ikuku a na-afụ anya nwanne ndị ọcha ga-ewere gị tighe na tubu apọmpụ ọ ga-etighe na tubu ekpuchie ya ighọtụ nwanne ighọgodi tubeless ị chọọ e mee gị tubeless amantị dị gị n'ime tube tighe n'ime sọsọ taya ekpuchie gị moto eburu gị na-agba n'ụzọ na ị bụ ikuku a na-afụ anya which ikuku a na-afụ anya ka ị bụ ị ma na ikuku na-ekechi ikuku ekechi hapụkwa na mgbe mgbe a sị na ikuku ada ama n'ọnya nwanne ikuku na-ama n'ọnya kịta ị chọọ gị nweta bulumbulu kịta ahụ tinye ikuku n'ime ya kechie ya ọ ma n'ọnya ọ bụrụ na ị marọ ka ị malụ were nwayọọ ọgụ ndụ were nwayọọ biko biko ana m ayọ unu ndị ọdịnala ndị omenala ndị mbụ na ndị egede ndị ichie ndị nze na ọzọ ana m ayọ unu hapụnụ odumeje gbagharanụ odumeje gbagharanụ odumeje na ọ madụ ihe ọ na-eme gbagharanụ ya unu emezi onye pụta o kwuo am challenging you too onye pụta ọ challenge unu continue na-aza odumeje ụmụ ihe ndị ọ na-afụli ọnụ ke unu na-eme ọ na-adị more popular na-confuse people anyị kwesịrị ka anyị channel all our strength into the struggle of Biafra restoration and be free from bondage i kwuwa a sị gị don't touch don't, don't, don't, don't, don't touch my anointed and do my prophet no i am the prophet of god here ọ mụwa bụ nwafọ prophet nwa chukwu chukwu okike abịama na-agwa gị okwu na-asị gị si n'ebe ahụ ị na-eje pụta pụtawa pụtawa na ụzọ adịrọ ya o nwego ndị bịara ka gị mee ihe i mere mesịa gaghara ya kedu ebe ha nọ eddy nawgu pụtara wue wue wue wue wue wue kee ebe eddy nawgu nọ kedu ebe ọ nọ tata nwanne ihe ọbụla akọchatara n'akụkụ ite na-ana n'akụkụ ọnụ abụ m onye abụ m nwa afọ esi m n'obi ọgaranya adịmakọ nke oyi adịmakọ tu biko gbagodo tụsanụ onye ọchị vidiyo ahụ ọmụ ihe mere m tụsanụ vidiyo a m chọ ka o lu odumeje aka ka aka ka m na-adọdị ya na ntị ya si n'ebe ugwu ahụ ọ na-arị ritue maka oge ọ ga-arị ya n'elu oge ọ ga-eme ka o lu n'elu ugwu a ikuku ebu ya abụ m onye enugwu ama m ihe m na-ekwu the power that he challenges excess is too much ọdịnala bụ original nke original one ka m na-agwa gị ọdịnala na ndị kwụbara aka ha ọtọ wee na-eme ya ọ bụrọkwa ndị oshi na ndị ama ọ bụrọkwa ndị na-enye mmadụ nsi na-enye mmadụ poison ana m agwa gị maka ndị dibịa i nwee nsogbu bịakwute ha gwọọ gị nsogbu tichasịa gị nwere onwe gị ọ bụ na ihe a adịrọ gị na mma a bịa mere gị ihe kwesịrị imere gị ihe ụzọ ga-emepe ihe na-agara gị ọfụma amụsụ mmụọ amụsụ mmadụ bịa gị nso ị bịakwute ha ha etichaa gị amụsụ enyere gị efe am- ajọ mmụọ enyere gị efe ọ bụrọ ị pụta ị na- ị na- ị na- ị na-atụ na-akụ gị na-atọsị ndị dibịa sị na nke a mere nke ọzọ nke odumeje kee n'ebe ike gị si ike gị si ike gị si ebe ekwenyere m na the only true god chukwu okike abịama that created everything he created the herbs ya nwa kere mkpara akwụkwọ niile dị n'ime ọfịa ya nwa kekwere mmadụ wee were amamihe wee nye mmadụ ndị dibịa ha wee na-achọpụta mkpara akwụkwọ niile dị n'ime ọfịa ife ọ na-alụ wee were ya wee na-agwọ nyanya ya na-eme ife ọma ezinụlọ na-aga n'iru ife ana-aga ọfụma biko ị pụtasịrị na-akọjọ ụdị ndị a maka ụdị ndị ị na-akọjọ bụ ụzọ ị gara aga ka ị na-akọtọ marakwa na ị gachaa ogwe sị ogwe gbajie ogwe gbajie ị gaghị agakwa ọzọ maka ị naba i tie isi na mmiri mmiri erie gị odumeje afa m bụ ọkpalaeze chukwubuikem president nke eji ma m na facebook asịrọ m gị reply ya m i don't need your reply i don't fucking need it for anything i am advising you as a brother that i love so much desist from this path you are doing because it is a path of destruction mmadụ onye ị na-asị ndị dibịa pụta onye nke a pụta ndị dibịa na-azakwanụ gị abụrọ m dibịa esoro m na dibịa ndị na-achalenji gị dibịa nke m bụ dibịa eziokwu m gwa gị okwu otu ahụ si gwa gị ya ka ọ dị enidirọ ya what do we need it for kedu ife anyị ji ya eme a na-achalenji ndị awụsa nọ na be unu na vileji gị ndị fulani nọ na vileji gị were their own candidate tinye ị nọrọ dị ya na-achalenji ndị na-agwọ ndị na-eme ihe chineke sị ka ha mee n'ụwa ha pụtara bikonu aka m na-ayọkwa gbagharanụ ya gbagharanụ ya n'ihi na ọ marọ ihe ọ na-eme ọ marọ ihe ọ na-eme chọọchị gị continue with your ministry na-eme ihe ị na-eme ma ndị na- ma ndị ị na-aghọgbu ma ndị ị na-akọrọ eziokwu unu niile gawa nke unu si aga mana wepụrụ anyị aka na ọdịnala anyị ọdịnala bụ ọdịbendị omenala bụ ka ndị si eme ọdịnala bụ ọdịbendị mana ka m gwakwagodu Odumeje n'ihi na ndị Igbo tụrụ inu wee sị na ọdịbendị na-adịghị be ndị bụ sọ ogirisi na-agba ọbara ọdịbendị na-adịghị be ndị bụ sọ ogirisi na-agba mmei n'ihi nke a m asị ka ị were nwayọọ kwa ile gị nga ọ na-abụ nke anyị omenala ndị eme ndị ofe mmanụ nwere ka ha si eme ndị ugwu nwere ka ha si eme ndị ọbụla chineke nna kere n'ụwa ma ndị ọcha nwere ka ha si eme ị ma bịazi na-agbatọsịrị anyị mmiri na-akọ na-akọ na-akọ inyi kọrọsị ebe ịkọrọsị ebe a gị bụ the lion nke ọ ga-eme nke agụ ga ị ga-eji ije n'elu mmiri ị ga-ega ị ga-eji ije n'elu ala ị ga-akpọlite onye nwụrụ anwụ odumeje na-akpọlite onye nwụrụ anwụ mana be nna gị ọkụ na-agba be nna gị ndị awụsa fulani na-egbu ndị mmadụ n'imo steeti and you no dey hear they are killing people in your own state oh my god biko ọ bụrụ na o nwere onye ma onye bụ odumeje ya kpọkene ya dụọ ya ọdụ gwa ya sị ya na ọdịbendị na-adịrọ be ndị bụ sọsọ ogirisi na-agba ọbara sị ya na nwata bu nna enu nwa ayọchie ya anya sị ya na ọdịnala bụ nke anyị omenala bụ ka ndị si eme ọ na-eme nke ndị chọọchị nke ndị rom nke ndị nke bụ chọọchị ebutere ha ya mere gawa ya focus ebe ọ na-aga o nwee onye ọ gwọrọ onye ahụ ekene ego udo adị mana wepụ aka n'ife ị na-eje maka ihe m ji agwa gị ya a sị na ofu onye siere ọha ọha eripịa n'ofu ntabi anya mana ọha siela ofu onye nwanne ọ ga-egbu gị ama m ihe m jikwa wee na-ekwu okwu a ka ọ dịrị anyị mma n'eke oye afọ na nkwọ ahịa na mbọsị n'anọ a na-asị kụrụ ihe na-ebere ndị na-eri ilu a tosa anya ka olu obi ntị ruo ya aka ka onye nne ya ihe bụ n'anya ọ na-ebe ụlọ firi na m

amụọ m bụrụkwa okoli biko tụsaanụ ya mee ka odumeje malụ na osisi pụtara ufe adị akpụkwa ụgbọ maka ndị dibịa niile pụtara ya ife mee ya ife agbanyere ya obere fim ọ ga-adịkwa ya ọ ga-adịkwa a sịkwakwa ụmụnne na-egbu ha egbugo onwe ha mana ndị ofe mmanụ adịghị emerọkwa ya o nwebekwa ndị ofe mmanụ mere ọkwa na ndị ofe mmanụ ka a sị na mmadụ kpọrọ mmadụ tie n'ụlọ tọn onye ahụ onye ahụ aghọ ihe nwe ihe ahụ n'ịba gabatu fa ọghọ ihe nwe ihe nwe nwa onwebe pastọ onye ofe mmanụ pụtara kọndem onye ma kwuo ya and aha alụ ka ọ bụ mana anyị nwa na-ekwusi alụ kwụsị ya kpata ndị dibịa ndị ọdịnala igbo ji apụta na-agwa gị ka o si wee dị ịpụtazi na-achalenji ya na-akụ inyo ịkụrụsị na ndị kụrụsị na magị ọ dịrọ mma ọ bụrụ na ị nụrụ nwaanyị biko gwanụ nwunye odumeje mgbe ahụ abalị ji egbu ogo oyi mgbe ahụ ụsụ ji ewe nri abalị biko gwanụ nwunye odumeje nwunye na ọ na-awachi dis vidio gị gwa di gị sị ya were nwayọọ kwa iri ya nga ya were nwayọọ ya butuo ya ya fos ihe ọ na-eme ya chalenjina ndị ọdịnala ma ọ bụrụ na ọ sị na o nwere ike mụnwa bụ chukwubụikem na-achalenji ya ya nwere ike ya kpọlite 500 only 500 biafra fallen heroes ndị e gburu oge protest ma na asaba ma na enugwu ma na mkpọ everywhere ya kpọlite ha only 500 ị fụ ihe ga-eme n'obodo ekwuchana m ka ọ ha m n'ọnụ ya dịrị ụnụ mma chukwu oke abịama gọzie unu ihe ọ bụla unu tiri aka ga-aba ewere ọ ga-adịrị ụnụ mma na eke dịrị mma na orie dịrị mma na afọ na nkwọ a ka m bụkwa nwanne unu nwa Nnamdi Kanu aka Agụ Biafra 1 n'Enugu Mmaku ndewo nụ ka emesịa